Hello agus fáilte chuig Na Seansálaithe más maith leat seans a ghlacadh glac iad ar na Seansálaithe agus ar dtús báire beannachtaí na Féile Pádraig daoibh go fóill Tá súil agam go bhfuil sibh go fóill ag baint sult as seo le bhur hangover ón Domhnach eh, mar sin é sílim an oíche a bhfuil gach duine ag dul amach anois mar gheall go mbeidh Lá 'le Phádraig ag titim ar lá scoile which is frith-Ghaelach i mo thuaim- thuairmse Eh, tá mé anseo mar is gnách le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, tá mé anseo ar dtús báire le Áine Mhaoir. Áine, cad é mar atá tú? Go maith. Tá muid fós i Seachtain na Gaeilge, bhuel, an lá deireanach de Sheachtain na Gaeilge anseo, ach lá saoire bainc atá ann anois nuair a thagann an clár seo amach, so níl mise ag gearán, tá mé iontach sásta. Ní, ní bhíonn aon deireadh leis, just bíonn sé ag dul ar aghaidh is ar aghaidh is ar aghaidh agus just ní tagann deireadh ar bith leis. Agus ag caint faoi lad a bhíonn ag dul ar aghaidh is ar aghaidh is ar aghaidh, Agus ní bhíonn deireadh ar bith leis, tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta, James cad é mar atá tú? Bhuel níl a fhios agam cén níl an taithí chéanna is atá ag daoine eile leis sin ach definitely Hey! bíonn deireadh deireadh sciobtha deireadh sciobtha go maith le cúrsaí.
Damn! Come on now. Come on now. Cad é mar atá tú, James. Rud is rud is annamh is iontach. Uh,
Níl muid ach 30 soicind isteach sa chlár agus tá muid ag úsáid na nathanna cainte. Love it. Hey, seachtain na Gaeilge, cad faoi cúpla seanfhocal chomh maith? Oh my god.
Is ea, stop. Ah no, coinneáil go maith, no, ní maith ann, ní maith ann bheith ag gearán. Seachtain, seachtain deas curtha isteach. Yeah, tá sé i gcónaí go deas a bheith timpeall ar seachtain, seachtain na Gaeilge is gach rud mar sin agus bhí muid ar, like, chuaigh muid ag ócáidí nó bhí muid páirteach in ócáidí siúdaí so yeah bhí sé an-deas. Is cuma ró yeah yeah níl aon chaill níl aon chaill níl aon chaill ar chúrsaí faoi láthair tá an ghrian tagtha amach it's giving spring um it's giving spring.

Agus tá an Ghaeilge oh God. Tá ceist agam daoibh, ag cén pointe anois a gcaithfidh siad athrú ainm Seachtain na Gaeilge go dtí like Coicís na Gaeilge ná you know like Séasúr na Gaeilge ná Mí na Gaeilge? Like a gcaithfidh siad an ainm a athrú or is that like bhfuil an branda róláidir? Agus ní amháin sin ach Seachtain na Gaeilge le Energia. Oh yeah, Seachtain na Gaeilge le Energia. Sílim anois gur sin go bhfuil sé dtuigeann tú sea san ainm oifigiúil. Yeah, Mar ní fheiceann tú níos mó é gan le Energia scríofa faoi. No, no, no.
Tá an- tá an airgead is- ar fad caite acu. But like tá- tá sé chomh fada but like tá- tá an ainm chomh fada, tá an tréimhse chomh fada go- but go fóill táimid ag cur seachtain na Gaeilge air like tá saghas ait mar concept like it's like dar ndearna siad you know dar chuir siad like I don't know Pride Week ar eh, i mí Meithimh cé gur like mí iomlán é d'imeachtaí is rud mar sin you know like cineál ní dhéanann sé ciall ar bith but Is é eh, is é thosaigh sé amach mar seachtain agus an just mar gheall air sin ar an éileamh go go bhfuair sé níos faide is níos faide agus sin like tá seachtain na Gaeilge tá cineál tone deas aige was that kind of was that tagann sé le chéile níl sé chomh scanrúil do na Béarlóirí ar an tú just seachtain don is is sórt cover up atá nach bhfuil muid ag insint dóibh gur actually trí beagnach trí seachtainí atá i gceist Níl ann ach seachtain ná bí ná bí aon ní ná bí buartha listen it's just cúpla cúpla lá ní bheidh a fhios agaibh ar chor ar bith beidh sé ceart go leor beidh sé we've got them now Is é críochnaithe sula bhfuil sí. But sure an rud fosta is go tosaíonn an fógraíocht le haghaidh Seachtain na Gaeilge like in seachtain nó dhá roimhe sin fosta. So it's basically mí iomlán dá I think gur cheart dó a bheith ina mí. Cos like. Ní ceart dó.
Gur cheart dó a bheith ina mí. Like cén fáth nach mbeadh sé mar mí? Like chuile rud eile bíonn mí ann like agus nó má tá sé níos faide ná seachtain just cuirtear chomh fada le mí é like so yeah I think ba cheart dó. Ceart dó a bheith ina mí. Just mí na Márta duit sin just mar. Yeah, mí Márta, tá Lá Pádraig isteach ann, tá tú ag ceiliúradh an chultúir, tá tú ag ceiliúradh a bheith céard is brí le bheith Éireannach, tá sé chomh maith is a Gaeilge a úsáid chomh fada leis an 31ú lá de mí Márta, you know, so I think, I think cé atá, cé atá ann gur rud.
Trí Gaeilgeoir ag suí thart ag rá, Seachtain na Gaeilge!

Suas go dtí Baile Átha Cliath go fheiceann tú ó bíonn ócáidí is rudaí ann do dhaoine eile le dul aige le foghlaim Gaeilge is rudaí ach nuair a bhíonns tú ag caitheamh 18 mbliain i gceantar beag Gaeltachta ní fheiceann tú really mórán difríocht idir seachtain na Gaeilge agus seachtain i lár mí Meán Fómhair. Tá tú fós ag labhairt sa méid céanna Gaeilge agus rudaí so. Bhuel, níl an privilege sin ag achan duine sa tír, James. Oh, I know, sorry, tá sé deacair a bheith as an ceantar. As an ceantar is fearr Gaeilge. Tá sé i do bhubble beag ansin nó bhíothar ag gearradh rúin ar na. Ní raibh focal Béarla cloiste agat go dtí go ndeachaigh tú ar an scoil. Yeah, ní raibh, ní raibh, sin é, sin é. Ach like bheadh a fhios agat ó mo chuid Béarla gur Gaeilge atá agam. Úsáid a chuid sin. Úsáidimse uaireanta an struchtúr de chineál abairt Gaeilge i mBéarla. Ní raibh Béarla agamsa go dtí go ndeachaigh mé ar scoil ach oiread. Ní raibh clue agam. Bhí mise millteanach le haghaidh Béarla because bhí sé just like bhí mise like craiceáilte mar páiste, I know, an gcreidfeadh sibh seo ach bhí mise lán fuinnimh nuair a bhí mé mar páiste, I know, doiligh creidbheáil, I know, I know, doiligh, an-doiligh creidbheáil agus bhí mé i gcónaí ag like scriosadh an teach agus like ag milleadh rudaí agus rud mar sin whatever so just chuir siad mé os comhair an telly cause bhí a fhios acu go raibh mé an-suaine but Bheinnse gan níl mise ag amharc ar just TG4 amháin like bheinn ag amharc ar like na cláir so bhí like can like Meiriceánach agus achan rud orm agus is féidir leat a fheiceáil ar um, tá fís de mo chéad lá ar scoil ann, I don't know an bhfuil seo feicthe agaibh, bhí tá fís domhsa ag dul isteach ar mo chéad lá ar scoil, mo uniform beag gorm agus achan rud mar sin, tá mé ag déanamh Aww. like tá mé ag déanamh like fuaimeannaí like moncaí agus achan rud mar sin like agus tá mé ag labhairt i mBéarla an t-am ar fad agus tá mum like agus you Tá tú ag gabháil a bheith ag labhairt i nGaeilge nach bhfuil? Tá sí chomh náirithe. She's chomh náirithe, she's like, tá tú ag gabháil a bheith ag labhairt i nGaeilge nach bhfuil? Agus tá mise just like, tá. But déarfainn go mbeidh sé níl focal Gaeilge amháin agat is is bhí sé ag tagann amach amach as mo bhéalsa. No bhí mise mar an gcéanna, bhíodh mé ag amharc ar Barney agus dúirt Mam go raibh blas Mheiriceánach agam mar bhí mé ag dul suas ag deireadh na habairtí.

Sa
bpodchraoladh seo, is sí Áine an banríon, is é Hugh an rí agus is mise an joker. So, le dul leis sin, taobh thiar de mo fón póca, tá joker card ann.
Mo, an scannán, ceann de na scannáin is fearr liom ariamh ná The Dark Knight. I think Heath Ledger unbelievable ann. Is é the joker an character is fearr liom.

Batman, The Killing Joke agus is é ceann de na comics is cáiliúla riamh. Mar gheall ar an deireadh. Hint, The Killing Joke, tá duine eicínt chun bás a fháil. No spoilers ach I think ba cheart go mbeadh 's ag gach duine céard a tharlaíonns ann. Ach yeah, so just ús mé go gceannaigh é. So.

ag breathnú ar na leabhra atá a'm agus ag ceapadh go bhfuil like cineál split personality a'm nó rud éigin mar gheall it's so tá sé sin ann which is basically a comic book ach tá déanta mar seach mar leabhar deas acu yeah tá um, so the killing joke and then tá like ah, haunted Ireland and then it's like uh, uh,

a battle le meabhairshláinte. So, all the, all the genres! I ndóigh really deas, like this is, please take this as a compliment, seo like the bang of like airport book as iad seo ar fad. I know, cos cheannaigh mé go leor acu san airport. Bhí a fhios agam é, I knew, bhí a fhios agam go raibh sin go leor. Is breá liom an

eh like rudaí le déanamh le bhí like am ann bhí mé really gafa le like eh ag léamh faoi daoine like a bhí ag déileáil le like ciníochas agus rudaí mar sin like like eh biography Malcolm X dochreidte it's unbelievable so mholfainn é go mór. Eh but then cara then tá mé like yeah tá mé ag éirí like an an ceann is mó gur féidir leat feiceáil ar mo bookshelf faoi láthair is eh sraith darb ainm Vagabond which is

Oh yeah, I think that you Agus can ba bhreá nominate. liom go mise an Joker. Oh ok, well then.
Because I was going to say, I think go bhfuil, yeah, tá, tá scannán animated dó, um, but, Oh no, uh, like live action. What can I live do? action agus tá sa mar an, um, agus tá sa mar Even an though he's, Joker. he's like specifically a vr- very bad person in this one. But, um, Yeah.

na Cheathrú Rua a bheith sa paráid you know tá na cupáin againn fós agus rudaí so for all the little kids to see us agus rudaí agus sin like bhí siad like rá gur cheart dúinn float a dhéanamh agus you were like Oh, I had an idea gas. for a float bhí mise just rá just make it look like a football pitch agus then cuir ronnach mór mental isteach sa lár and it would be just Amhrán na Ronnach arís on repeat so yeah ach yeah so níl fhios a'm an mbeidh ar an gceithre either gabhfaidh mé go Gaillimh nó fanfaidh mé leis an paráid go mbeidh mé sa paráid sin tá mé ag goil go Baile Átha Cliath arís oíche Dé Domhnaigh so I don't know b'fhéidir cúpla pionta oíche Dé Domhnaigh i mBaile Átha Cliath nó just absolute whitewash of a day sa bpub Dé Luain a bheas ann so I'm not really sure cén ceann iad is maith. Ba cheart duit teacht amach go hInis Meáin. Beidh mise amuigh in Inis Meáin don deireadh seachtaine. Beidh mé ag obair cosúil leatsa Hugh. Beidh mé ag dul amach Dé Sathairn, ag obair an lá uilig Dé Domhnaigh agus an lá uilig Dé Luain. Oh my God. Yeah, sílim go bhfuil, so tá comóradh á dhéanamh Dé Domhnaigh ar. Thomás Concannon, agus ansin Dé Luain bíonn comórtas traidisiúnta acu Lá 'le Pádraig i gcónaí ag baint le clocha agus maidí. Oh yes yeah yeah so Níl sé um riamh feicthe poc agam cheana. fada kind of thing Yeah is ea so beidh tá mé ach déanann siad le cloch maide yeah. Yeah so beidh mé ag déanamh taifead air sin Dé Luain so beidh sé beidh sé suimiúil Lá 'le Pádraig a chaitheamh Ar an oileán. Ach tá mé ag súil leis mar I'm sure why. Áit galanta. An féidir liomsa ceist a chur oraibh right? Tá request. Usual ceist a chur freisin yeah yeah. Well well tá request agamsa anois agus tá mé ag iarraidh beidh seans go bhfuil an request céanna agatsa James. An féidir linn dul chuig an oileán? Cos ní raibh mise

Tá Inis Meáin chomh rugged agus untouched agus just dochreidte ar lá like nuair atá an grian ag taitneamh níl áit ar bith níos deise ar domhain.
No, déan dearmad air. Déan dearmad air. I gceist bhí Amsterdam i mbaile Lá 'le Pádraig.

Ach ní bhíonn aon sort excitement ag baint le Lá 'le Pádraig i mo thuairimse. Agus ní raibh riamh, fiú mar pháiste, ní cuimhin liom bheith like, oh my god, tá mé chomh excited don paráid seo. Bhí,
like, nuair a bhí mé níos óige bhí, cos i mo chionnsa bhí siad cineál de nasctha leis an Cháisc agus an Cháisc sa bhaile tá sé craiceáilte fosta like cos bíonn na paráid ar siúl againn leis sin fosta agus bíonn gach duine amuigh agus bhí, bhí Lá 'le Phádraig ar nós like mini Cháisc almost. Like I'd say probably go raibh go raibh mé ag súil níos mó leis an Cháisc ná bhí mé le Lá le Phádraig but obviously Lá le Phádraig bhí like an build up mór chuige whatever like leis na um you know leis ag cur rudaí le chéile ar scoil you know na Shamrocks agus ag cur le chéile like you know bhí like bhí bhí spraoi thart ar whatever um and then like so deas and stuff a dhéanamh timpeall ar an bhaile like ar like na in mBaile Átha Cliath anois um do you know na na féilte a bíonn acu istigh like in Collins Barracks is a thonn mar sin um a but like mar gheall go bhfuil sé titim ar an luain anois I'm like eh like I was you know like bhí like Just, le it's couple of just bliain lie. Ní, yeah níl aon rud có... Anois, Is cuimhin liom dhé bhliain ó shin rinne muid podchraoladh beo ar Lá 'le Pádraig i Collins Barracks. Triggered. Bhí bhí Triggered.
sin iontach. Bhí lá dochreidte againn ansin ach baineann sin b'fhéidir níos mó le d'you know Muid ag féile déanamh na shows cim- agus eh, sin. coiste féile na gealaí agus na daoine a d'eagraigh é as a chruthaigh an lá galánta sin dúinn. Mise titim síos Shout dóibh. shout out í Del agus Caoimhe. James Agus- agus Sarah mise Grammy is a parade. Bhí lá Ach bhí dochreidte an agat, oiread agus- sin craic againn Ó bhí ansin. yeah, absolutely yeah. Bhí céad faoin bhí gcéad. lá dochreidte ach

you know ranganna damhsa a dhéanamh aon am don bhliain is féidir leat déanamh Gaeilge aon am don bhliain it's just like nuair tá sé Seachtain na Gaeilge tugann sé an leithscéal duit go háirithe do daoine like leis an oireann ra like don do daoine nach bhfuil ag úsáid Gaeilge go laethúil cosúil linn féin like go tugann sé an leithscéal daofa to be like ok bhuel is féidir liom like baint triail as seo anois mar go bhfuil mar gheall go bhfuil sé ar seo ar fad ar fáil so rud céanna le Phádraig like you know probably nach mbeadh siad ag dul chuig parades gach aon lá nó nach mbeadh siad ag dul chuig em you know bhí like bíonn like céilí mór acu in em Collins Barracks like ar Lá 'le Mm. Phádraig agus like thig leat céilí a reachtáil aon uair don bhliain em but mar gheall gur Lá 'le Pádraig atá ann daoine nach mbeadh na rudaí sin de ghnáth bhíonn like oh yeah like Yeah. fuck it like sure like rachaidh muid Yeah. isteach em so It's an tuigim grúpa ag teacht le chéile. It's an Exactly. pobal a bhí chomh speisialta faoin lá. Ní hé i mo thuairimse fiú lá maith é le dul isteach i bpubannaí agus just piontaí bheith Oh, yeah. because well, bíonn sé rógraithe. Even like in Bíonn Dona. sé go tá- messy. Yeah. Tá muid I'm kind of, I'm Do you kind of, the, like, tá planning um do mar an Dona and I'm kind of like, an fiú é you know like ag iarraidh áit a aimsiú it's gonna be like piece of craic but like like a bhfuil craic go leor craic ann but also nach bhfuil absolutely plódaithe is going to be umm go n-éirí leat yeah so it's gonna be. Is cuimhin liom an lá sin a shiúil muid ó Collins Barracks chuig Club Chonradh na Gaeilge agus achan phub go ndeachaigh muid thairis mar shiúil muid an bealach uilig tríd an bhaile like bhí achan áit plódaithe scuaine taobh amuigh d'achan áit. Anois, buíochas le Dia go raibh an club againne, bhí fhios againne right, tá muid ag dul ansin agus ní bheidh mórán daoine teacht isteach nach bhfuil fhios acu faoin áit so bhí muidne go breá ach Yeah. achan áit eile sa chathair, Yeah. just sloppy, bhí daoine like a' titim síos ar na- ar an tsráid, daoine ina codladh ar thaobh na sráide, Yeah. just tá sé chomh salach mar lá, sorry. Yeah.
Rinne rinne mé cur síos ar an gclub go raibh sé mar Berghain na nGael and I wonder eh an bhfuil fhios agatsa céard é Berghain? Tá's tá's agamsa céard é. An sin an é sin Yeah. an club i mBerlin? Yeah like it but like it's like super rúnda agus like níl cead a- ag ach ag cúpla duine dul isteach or whatever like tá security ag an doras agus like basically an vibe check alone a bhfuil cead agat dul isteach nó amach.

dul ag an paráid and then dul le cúpla pionta díreach tar éis an paráid. Like bheadh paráid ann ag a dó dhéag sa lá agus sin ghabhfadh tú le cúpla deoch sin tar éis. Bheadh do chlann ar fad thart eh, agus sin bheadh cúpla deoch ar sin agus sin bheadh ehm, na cluichí ceannais an peil agus an iomáint eh, na clubanna ar agus I thought gurb in Oh tradition yeah. deas a bhí ansin ach sin eh, tá an schedule athraithe na tradií so ní bhíonn sé sin ann ach beidh cluichí eile ar eh, le linn deireadh seachtaine but ehm, No yeah sin sin an cineál rud a thaitnigh domsa faoi Lá Pádraig agus yeah I think they're still decent ach I think i- is níos mó lá atá ann le dul le cúpla deoch in áit oíche. Um, Mhm. I think Tá tú- caithfidh tú dul ann i rith an lae agus sin either dul go dtí áit éicint níos ciúine le haghaidh an oíche nó just dul abhaile cos is go háirithe thuas anseo i mBaile Átha Cliath I don't think go mbeidh tú ag dul isteach go lár na cathrach like ag ag deireanach san oíche I'd say basically bheadh tú ag iarraidh dul amach go dtí áit éicint níos faide amuigh like bheadh

Oh, as in like Ná dá raibh bheinn tú ar. like dá raibh tú I don't think go raibh mé riamh Tá thar lear mé le i haghaidh Lá'l ndiaidh a Phádraig.
dhéanamh cúpla uair anois thar lear. Bhí mé thar lear anuraidh, bhí mé sa Bhriotáin agus bhí muid ag casadh ceol Lá'l Pádraig agus sílim go bhfaigheann tú an blas deas de Lá'l Pádraig gan é a bheith chomh Ru- cheesy is atá sé anseo, gan an sórt you know glas achan áit Yeah. eh,

yeah. Tá cara liom ag caitheamh é i Chicago anois. Tá sí thall in Chicago le haghaidh. Beidh abhainn glas acu agus beidh na piontaí glas. Crazy like. Like absolutely crazy. Just mar concept. Tá siad craiceáilte. Listen, what those those Americans. Those Americans man. Dé dé ris do casla, you know. Tá siad just

Stop! Déanaim dearmad faoi sin i gcónaí and it's only faoin am seo don bliain. It's only an am seo don bliain go bím like oh fuck yeah sin actually rud a mbíonn daoine uilig a dhéanamh. Rud gasta a chaithfidh muid a phlé because it is Seachtain na Gaeilge we can't ní féidir linn gan a phlé ar an rud is mó an imeacht is mó Gaelach atá ar an teilí faoi láthair ná Grá ar an Trá but An bhfuil sé feicthe agatsa, James?
No. Níl sé feicthe agamsa ach oiread. I feel like it, like, like, tá mise ag fáil téacsannaí faoi, tá, like, cairde agamsa atá taobh amuigh de saol na Gaeilge a bheith ag rá, like, oh my god, like, Grá ar an Trá ar an teilí arís, agus, tá, agus just níl sé feicthe agam, go fóill, so. So, faoin am go dtagann sé amach, tá, tá an chraobh, eh, déan-, bhuel, faoin am go dtagann an t-eagrán seo amach, tá an chraobh Bhí sé ar siúl go hAoine. So níl fhios againne faoi láthair cé tá i ndiaidh an rud a bhaint. Bhí ormsa sort binging a dhéanamh Dé Céadaoin le catch up a dhéanamh air mar ní raibh deis agam amharc air go dtí sin ach just d'amharc mé ar cúpla eagrán ag am amháin. But tá ionadh orm go bhfuil siad uilig ag teacht amach i seachtain amháin i mbliana. Yeah. I mean, it's Seachtain na Gaeilge so it's like an uair amháin go ndéanfadh sé an méid is mó ciall le dá rud é go rud é go raibh ort é a chur amach seachtain amháin, like níl aon, probably níl aon seachtain níos fearr ná an seachtain go bhfuil aon duine.
Agus nílimse ag rá nach raibh mé ag ciall, mé ag rá nach bhfuil aon suim agam ann.

Tá an gcead i spóirt agus sé Cheltenham atá ann a ta- a bhí ann an tseachtain seo caite. Um, yeah, it was just spórt, spórt, spórt. So it was just cineál am, am deacair dhomsa bheith. Like, ní bhím really ag breathnú ar rudaí ar sí sí s- sa No. s- sroma sí breathnú ar teilifís unless go spórt atá ann. So basically, basically binge amach ann lá éigin. But, Mhm. um, Virgin no, Media yeah, tá, player. tá, tá, tá suim a'm feiceáil cén chaoi um, Cé a éireos leo ba sé mé atá obviously an-aithne ar cúpla duine istigh sa teach freisin so. Yes tá cúpla duine istigh ann go raibh ar an bpodchraoladh cheana. Cara don phodchraoladh Cian Ó Gríofa, Gaylgeoirí. Tá cúpla duine. Tá go leor daoine ó shaol na Gaeilge leor aghaidheanna go bhfuil aithne againn orthu. Tá, ar ndóigh, Síomha á chur i láthair chomh maith so go leor familiar faces ar an telly. Sin an rud a tharla anuraidh fosta where it was like na daoine a bhí mar na Gaeilgeoirí it was like seo like mo chuid cairde like you know you know Yeah agus bíonn sé aisteach iad a fheiceáil sa chás sin d'you know. Yeah.
Agus tá sé an-nádúrtha, bíonn siad really, níl aon sort of performance leis, tá siad really in, do you know, just mar iad féin thig leat pearsantachtaí s'acu a fheiceáil ag teacht amach ach tá sé an-éagsúil a fheiceáil cén dóigh, céard a shíleann lucht féachana fúthu ag amharc orthu don chéad uair. is seo daoine go bhfuil aithne agat air you're like oh ok so seo an dóigh go bhfeiceann daoine eile iad let me tell let me tell you anuraidh bhí mise gafa le dul ar an haischlib ar Twitter agus agus like ag gleoghnaí é being like céard yeah a cheap siad de like you know like dár gcuid cairde like céard a dúirt siad faoin duine seo mar just glacann tusa leo like ó sin an duine sin Yeah. So ag amharc ar daoine ag kind of eh, fáil aithne orthu don chéad uair, you're like, oh wow, tá seo an-suimiúil. So yeah, tá- is maith liomsa na comments a léamh chomh maith, just le feiceáil goidé, goidé tá daoine Actually, ag smaointiú. is- i- in fairness, mar gheall go bhfuil an-aithne ar daoine istigh sa teach. Sin an t-aon fáth a bhreathnódh mise, like, because Yeah. ní, ní hin cineál an teilifís Mbíonn suim agam ann but ba bhreá liom a fheiceáil cén chaoi a bhfuil abair Cian ag déanamh agus cén chaoi a bhfuil na daoine eile atá san sa teach sin ag déanamh so tá sé go maith tacaíocht a thabhairt dóibh siúd like but yeah I'd say go mbreathnóidh mé air ag am eicínt ach yeah who knows who knows cé bheas ann i séasúr a trí nó raibh aon duine ag ceapadh a bheith i séasúr a dó? I don't know James, an raibh aon duine ag ceapadh le bheith ar séasúr a dó? I don't know, I don't know, bhí go leor, eh, I don't know. Let's see, dá Just raibh- dá- allegedly bhí go leor daoine b'fhéidir smaoineamh agus smaoineamh cur isteach ann ar daoine, I don't know. Dá b'fhéidir. raibh, dá raibh aithne agamsa ar duine éigin a mbeadh ar séasúr dó, dá raibh aon duine a bheadh a fhios agamsa, hmm. Yeah, ach ní raibh, so sin an méid is atá le rá. Ach sílim nach bhfuil mórán bainte le grá air. Ní, And bar- and barely any trá. Tá sé ar fáil tá sé ar fáil tá sé ar fáil do suí ag teacht. I'm so I'm so confused. Barely barely a trá. Dúirt James ansin ó ní maith leis really amharc ar Love Island stuff. I was like níl seo cosúil le Love Island. If anything sílim go bhfuil eagla ar daoine pógadh ar ceamara like typical Irish just níl daoine ag iarraidh bheith chomh hoscailte sin agus rud chomh pearsanta a thaispeáint, sílim. Bhuel, bhuel, sin an rud fosta is like le Love Island faoi láthair is like má amharcann tú like ar an chéad séasúr de Love Island like tá siad ag marcaíocht like i rith an eagrán cos they're cos cos is cuma leo cos níl a fhios acu cén saghas eh, Yeah. tionchar a mbeadh air Yeah. But then, i ndiaidh tamaill then, bhí daoine ag éirí like an-cáiliúil ó Love Island, you know, like ar nós na Maura Higginses agus na daoine sin. So bhí a fhios ag daoine cén saghas like, you know, impact a bhí ag gabháil a bheith acu dá raibh siad ar an gclár. Agus anois mar gheall air, so anois le aon chlár nua, go háirithe like cinn atá déanta in Éirinn where tá tá a fhios ag achan duine faoi Love Island agus tá a fhios ag achan duine faoi na rudaí agus fosta le clár nua so níl a fhios acu cé chomh, you know, cén saghas impleacht atá ag gabháil a bheith acu ar saol s'acu de bharr dul ar an chlár seo. Like, yeah. I think go mbeadh siad i bhfad níos faití le rudaí mar sin a dhéanamh because they're like, well, yeah. más rud é muna éiríonn le seo or whatever, or, yeah. you know, níl mé ag iarraidh go mbeidh, like, taifead domhsa ag shifteáil ar an telly. Do you know, like, Fair, yeah.
But ag an am céanna, then níl siad ag iarraidh iad féin a chur chun tosaigh sa dóigh chéanna is a bheadh na daoine ar na cláir eile because you know níor like níl níl cineál an kind of like carefree attitude sin acu is a bhí You have to risk it though nach gá yeah. really oh, yeah. like is that Ach níl an bhéim céanna ar sin like tugtar single beds dóibh tugtar bunk beds dóibh tá na lads i seomra amháin na cailíní i seomra eile like níl an bhéim céanna curta ar bheith chomh risqué ar an gclár seo sílim go bhfuil siad ag iarraidh níos mó den bhéim a chur ar foghlaim na Gaeilge.

tarraingt mhaith le duine duine nó dhó and then like mingleáil leo ansin aithne a chur air like but like mm -hmm. yeah bí sé agus feictear dom nuair a bhíonn like nuair na scéalta áú é chuid de na cláracha go actually dtiteann daoine i ngrá agus go mbíonn saol fada acu le daoine rudaí mar sin like bheadh sé cool dá dtarlódh rud éicint mar sin le Grá ar an Trá but yeah I don't know yeah

Yeah, arís, b'fhéidir allegedly go raibh duine éicint ann ach níl a fhios agam cé bhí ann. So um, cébí cé bhí ann agus cébí cé a bhí b'fhéidir fearta le séasúr dó. Like, b'fhéidir cur isteach arís air. Um, Better. Ba mhaith linn tuilleadh de cairde s'againne a fheiceáil ar Mhm. eh, séasúr trí chun go mbeimis in ann tacaíocht a thabhairt dóibh. Sin an fáth go n-amharcaim Bhí sé mis ar réidh an ann. Yeah. aigní Yeah. go bhfuil aithne agam air. Sin, bhuel, an imní atá, a bheadh ormsa, dá rachaimis isteach ann, is like, go siúlfainn isteach agus bheadh sé just ar fad, like, daoine a raibh aithne agam orthu roimhe, and you'd be like, Yeah. alright, well, cad é mar atá sibh, how yous getting on. I guess giota time beag, is telling giota anyway. beag incestuous nuair i- i saol na Gaeilge, thig leis an ciorcal sin a bheith i bhfad róghar, i bhfad, as i bhfad róbheag ag Yeah. féiltí agus imeachtaí éagsula. So, yeah, th- is, is seans mór a bheith á ghlacadh agat ag dul isteach ansin agus a bheith ag súil go mbuailfeá le strainséir.

gach duine. Mar bheadh sin iontach! Bheadh sin class! Listen, they missed a trick.
Sin Cosúil le rud maith. Iain Stirling na nGael. Áine!
Oh my God, go raibh maith agat! Tagann bombshell nua isteach sa villa! Sorry, okay, coming at you, girl. Right. Riggin Hugh Euro a chur

Lá Fhéile Pádraig agus mé féin beidh mise I don't know ag caint shite mar is gnáth agus muid sa Whelan's Silent Disco probably mar tá break tuillte agam as I've as I've well deserved ach go dtí an seachtain seo chugainn bainigí sult agus beimid ag caint libh arís go dtí eagrán úr de Na Seansálaithe. Slán!